Congratulations to Lord Zeus family. Eh? O litugo. Ihe o lite bụ Adaora. Ọ mụtala anyị nwaanyị dị mma. Eh? Ị fụlọ na ọ nnukwu nwa ka a mụ. Ị ma ihe me e ji wee mụọ nwa n'udo. eh? bụ na nwa bụ nnukwu nwa ọ nwa ya na-ege nka ị ma ihe me ọ ya-eji na-ege nka bụ na ọ nọ n'afọ wee sị na ọ chọrọ ịta afụfụ ama mụ na-awọta ihe m na-ekwu ọ nọ n'afọ mummy ya sị na ọ ma-atakwa afụfụ n'ụwa ọ pụta ọ ya mere m ji wee kpọọ gị iri so ego niile anyị fụ bụ ego ọ na-eweta ego ego a ya-eji wee zụọ ya a just m na-agafe sị na ọ ka m netelu gị nwa o congratulation to you congratulation to Zeus family sọ mma ka ọ ga na-adị sịkwa na ọ ka m gwa unu na nwaanyị nwaanyị alitugokwa o liteela anyị ada dị ọra mma eh? ife dị ka ya bịakwalụ m ise nke ya bịakwalụ Lord Zeus family ise onye na-achọ nwa nwaanyị kulukwa nwa nwaanyị ise onye na-achọ nwa kulukwa nwa ise ndị niile na-asupport ya a sị m na mkpu akwa nwa ya-ebekwa na be unu ise eh? a sị m na ọ nke onye chikwa ka ọ ya-eme gịnị ka ọ ya-ezelụ negodo ọmalịcha nwa nwa m nne m arụ kwesịrị na-egbunu gị mgbu na ị ma na ị nwere arụ na-ele pịọ wọta ka ọ maka na chukwu me ị ga-agbasi ike ihe niile anyị gaarị kọbasị ịmarụ na na fancha niile ya-ezu ị n'arụ ee eh? calm down na chukwu na-abịa ịgbanwe ọnọdụ gị ị nụ ihe m kwu a sị m na ọ ka m gbakọkwa nyochatalụ gị nwa ọrụ ka m gwa na mmadụ sị na ego ole ka ụlọ ọgwụ pụta na ọ ya-akwụ ụgwọ ihe niile m sị ya na ihe ụlọ ọgwụ nwa ị mụrụ nwa pụta bụ 60,000 ọ sị gịnị bụ 60,000 o nye 150,000 sị m nye gị my friend na-azakwa J Money nyekwa m 100,000 if many people are still asking about kee ka e si me eh ngwa mechizie ọnụ o ị nụgo Those that thank you. oh.
o a sị m na ọ ka m letelu gị nwa ka ị nyekwa m powder nwa ka m teelu gị o Those the people nwaanyị a Chukwu ga-agọzi. lee ya nke a nke m ji nete gị nwa mint a sị m ife ọfụ bataba n'ime ndụ gị ise ọnọdụ ị gbanwekwa ise nwa wetakwalu gị ife ife ugo n'ime ndụ ị ị ma mbezikwa akwa ọzọ onye mavụ ị before ọ fụ ya ọ ma mmazi gị ọzọ asị m na ọ tee mụ powder nwa eh? powder ka m na-ete n'afa ụlọ Zeus Foundation n'afa ụlọ Zeus family na ndị niile na-efolo Zeus eh? otu a ka ọ ya adị

ime ya ka ị dị m wee zute ị ihe ọ na-agwa ị bụ mummy achọọkwa m ịbịa gbakasị arụ n'ụwa m pụta Eh? ama m ihe na-eti gị akwa Eh? ngwa dodobezie mana chukwu azabere ekpere ya. Eh? Ọ zagokwa m karịa. ọkwa ọ zago ị karịa kene n'ụlọ Zeus family Zeus family, ana m ekene unu. Ife ọma niile unu mere m, unu si wee cheta m. onye ọzọ esikwo na wee chetakwa unu ife ọjọọ ya kpọrọ unu iru o nwere ife ọjọọ ya eme unu ebe unu si eweta mmaji kwuru mmaji akpa unu ya akọla akọ ife ọjọọ nwere ife ọjọọ ya kpọrọ unu iru ọrụ gị nwa bụ ihe nweta ya chukwu na-abịa ịgbanyere isi Ini yung ị ma ama ihe m ji papa na ndụ gị ọ mgbe dị n'iru ka ị ya ama ee ngwa mechie ọnụ o mechie ọnụ ha just m na-agafe si na ọka mgbalụ bụ ụkwụ o aka ya ewetara gị ihe nwa o asị m na ngwa Zeus family na nwa ya alịtukokwa achọrọ m ịdọba crowd ngwanụ dịkwa ọfụma unu enwekwa nni nwa ị gobe ma nni nwa bụ ọgwụ nni nwa bụ ego